Biafrans in the history of the world the only two people from Africa e discuss go na the US Congress bụ only Maazị Nnamdi Kanu and Mandela these are the only two people not Chinchi Edoziem not Chinasa Nwankịta not Madam Imiezi not Tony one bottle Nzumike, not Barrister Caro White, not nne ha na nna ha. Only Maazị Nnamdi Kanu to show you that Maazị Nnamdi Kanu is the face of Biafra. And he is the one that will bring this Biafra that is in our doorstep right now. Ọkwa unu afụgo ka o si ada. Ọkwa unu fụrụ ya. Maazị Nnamdi Kanu bụ odogwu na onye ha na-akparị. na maazị Nnamdi Kanu ha ji eme karịkashọ ka American Israel na-ediskọsụ maka ya ndị nnukwu ndị nnukwu mmọnwụ o ndị nnukwu mmọnwụ odogwu odogwu na-ediskọsụ maka maazị Nnamdi Kanu ụmụ nwamba nsị ụmụ ọchịcha ụmụ anụ ọhịa apụta sị na ha na-akọ nne ha na nna ha ọnụ na ọ bụrọ maazị Nnamdi Kanu ka ha na-akọ ha sị na ha na-ebo nne ha na nna ha oshi na nne ha na nna ha zuru ohi na nne ha na nna ha tụbara nwaanyị ime na ọ bụrọ maazị Nnamdi Kanu na ọ nne ha na nna ha ka ha na-agwa ya n'anya n'anya ka ụnụ fụrụ only two people from Africa in the history of the world maazị Nnamdi Kanu and Mandela maazị Nnamdi Kanu I salute you odogwu ka ị bụ onye onye toro gị etoo gị nnukwu mmọnwụ ka ị bụ ka anyị ka anyị baa n'ọzọ unu nenezie ndị a m tinye na pictures here na ka ha ha ụmụ ekperime ekperime a ụmụ ndị ndị anyị eme achịkọta gba ahụ a- a- a- a- awụnye ha n'ime river niger unu agwa m ma a na-ediscuss any of them in the us congress unu agwa m ma nne ha na nna ha ka a na-ediscuss there ndị na-arụ anyị underground unu afụrụ ya american Con- congress ha na-arụ underground ọkwa ha na-arụ na surface ha na-arụ na upper ground American Congress ha na-arụ underground the answer is no okay ka anyị gaa na another thing because achọghị m ka this video tee aka but unu ne anya unu afụ na maazị Nnamdi Kanu in fact a sị m ihe dịka ya akọkwana m ihe dịka ya akọkwana Biafra now this is broadcast maazị Nnamdi Kanu mere na August 14 2020 I watching this broadcast of our leader live

anywhere in the world to please prosu- produce his or her evidence Maazị Nnamdi Kanu 14th 08 2020 ọ dị na screen a na ụnụ ya-afụ ya na screen a ọkwa ụnụ fụrụ ya this is broadcast Maazị Nnamdi Kanu mere na August 2020 after nine months o ji mee this eh, broadcast ka e ji wee kidnap ya zoo gọọmenti ji kidnap ya from Kenya after nine months o ji mee this broadcast ụnụ afụrụ ya

ọ ya provide data unu agwara ya na ọ dị na kenya provide ya nwaanyị ahụ ọ tụbara ime provide ya unu a- moto ahụ ọ sị na ọ na-agba all those things ahụ a sị na ọ na-eme ọ ya provide ya so my biafran fellow biafrans maazị nnamdị kanụ o nwere onye dịka ya si na ihe dịka maazị nnamdị kanụ akọkwana anyị nwoke dị sam nwoke nwere obiọma obi sala mbara ka o ji wee na-eso mụ na gị ka o wee nye anyị ihe anyị- ihe ya eme anyị ya eduba anyị na ndụ ọfụrụ nyere ụmụ anyị aka bet na ndị achịkọta ekwe ọnụ ndị enweghị ebe o ruru ha ndị ekwesịghị standị ma maazị Nnamdi Kanu standị ya ga-apụta today na-akọ bullshit against onye Chukwu Okike tere mmanụ onye Chukwu Okike kpọpụta ka ọ bịa deliver me and you from the eh, from the this zoo from the zoo ka ọ bịa deliver mụ na unu ị fụ gị ya kpatapụta today na-akajọ ya all haters of Mazi Nnamdi Kanu they are working with federal government to bring this struggle down but gịnị mere Mazi Nnamdi Kanu kpechiri ebe ahụ ọ nọkwa ọ nọ na-emekwa ihe kwesịrị ka o mee na-eme the needful through gịnị through the hundred men unu afụrụ ya so unu nene anya this is a challenge maka unu niile na-abịa asị ogoro unu ogoro unu 2020 ga-eme this broadcast maazị na ga eme this broadcast unu ewetacha evidence ihe niile a by the time ya emechaa this one unu ewee ma na everything ha kwuru from maazị Nnamdi Kanu from beginning to end ebubo niile ha boro ya wụ asị aka ya dị ọcha but just because na aka ji ya he is not out here to defend himself a na-ekwuzi ọ dịka ya si na ọ na-eme mana anyị nwa bụ the followers of Maazị Nnamdi Kanu ma onye anyị na-efolo from beginning mụ nwa onwe m particularly ma na Maazị Nnamdi Kanu can never do any of all this nonsense ha na-akọ it's just to bring him down to destroy the struggle you know so Chinasa nwa nkịta Chinchi Edoziem Tony Nwambọtụrụ Nzulike Madam Imi ezi all of you keke ụda all of you must provide all these things and ọ bụrụ na ị provideghị ya anyị ama na ndị your followers ya amazi yes na all these things ị na-agwa ha for for long time na na- na ị just na-edisivu ha ụmụnne m maazị Nnamdi Kanu dị s- whiter than white and whiter than snow ọ ya ọ ọ ọ ka ọ bụ ma akpọ ya ka emetụ metụ ya ọ ka ị makpọ ya ọ ọ- ọ ihe ihe ọ kụziri anyị na IPOB ihe a kịta m gwa unu wụ okwu maazị Nnamdi Kanu na-adị ekwu and ọ ihe ihe ọ na-eme o jigo onwe ya nye ezampụ and ọ ihe me o ji eme ọ bịa ọ sị anyị na ọ dị na anyị na anyị dị whiter IPO is- IPOB is whiter than white and whiter than snow so biko na ụmụnne m unu jụọ ha ha wepụtara anyị unu again a na-ediskọsụ maka maazị Nnamdi Kanu nene picture ha na this screen ịgwa m nwa ya na-ediskọsụ maka ha inene dị ebe m tinyere u- ihe a sị na maazị Nnamdi Kanu goro ụnọ broadcast maazị Nnamdi Kanu goro Ah, nke o goro ego bụ na 2001 manụ mgbe mgbe mgbe e rejistara Biafra radio manụ mgbe e bido this struggle mana ụnọ e goro 2001 o made this broadcast 2020 August 14th fellow Biafrans ugo eberego na mgbagbu ha niile ya-abịa za azịza ọnụ ha n'otu n'otu ihe niile kwuru against maazị Nnamdi Kanu ife niile boro ebubo unu niile ya-apụta bịa na-aza ya one by one because he cannot come and dent his name like that and go scot-free a gwa gị kịta ọ dịka eziokwu mana ịpụta na court bịa prufuo i gosi anyị ụnọ anyị asị yes ị na-ekwu eziokwu mana i gosirozikwa anyị ụnọ ahụ gosi anyị nwaanyị ahụ a tụwara ime na other things ahụ ndị otu gị wee zie chịta wee chiri ya chinyere gị okay so Biafrans em this week anyị ebidokwa exposition exposition ịma na agwa mụ na ndị gwe adị m busy maka ime exposition ọ dịghị easy mmeje dig pụta out video mmeji wee mee exposition mmeje dig pụta ya out so ọ bụrọ a day ọ bụrọ a a- a- a child's play so all this while adị m busy so nkwa m na-ekwe unu by grace of Chukwu Okike Abịa this week ya na ha abanye ha I'll try my best to start again okay ndewonu aha m ka bụ Njideka na Canada udo udo